ibe anyị nọ na diaspora ma onwe nọ n'afrịka anywhere Anywhere onye a nọ na-abụrọ na Naịjirịa. biko nyetụrụ m ha ndụmọdụ kedu nke mmadụ ga-eji bụrụ onye igbo nwaanyị ya bụrụ onye igbo ụmụ ya adị anụ oyibo adịkwana anụ asụsụ igbo

nwoke igbo Nwaanyị Igbo. nwaanyị igbo anọzịa na obodo maybe na ha nọ na french country Yeah. or na ha nọ na spanish country ụmụaka na-asụ asụ french Mozambique, Spanish. Angola. Ọ, yeah, Cote ụmụaka d'Ivoire. na-asụ asụsụ obodo ahụ Obodo a, yeah. even english adịrọ anụ Ala ala. ikwu eziokwu igbo Don't mention that. ihe m na-ekwu bụ gịnị Em, etinu ihe okwu nke a o shikarị nkapị n'isi jọkarịa udene na njọ kezi ihe bụ ọrụ gị as onye igbo kee ihe bụ ọrụ gị as onye igbo ndị nụrụ ndị obodo ọzọ ụmụ ha na-anụ Igbo ya etu ka gụnwa bụ onye Igbo nwa gị bụrụ nwunye gị onye Igbo ụmụaka unu adịrọ anụ kpekem adịghị m ekwu okwu English eh. na ihe a na-ekwu bụ na a kwesịrị na-asụ Igbo anụ ya merụ Igbo Union na Cote d'Ivoire ya na the Royal Palace anyị ji wee send ozi to all the meetings fa kwụsị ịgụ minutes na English or na French unu nweche nzukọ abịa nzukọ ọzọ agụọ ya na gịnị Igbo ihe ọghịghata anyị amarụ maka ọ na-abụ edegide oyibo ede emetụta mbọsị a ga-ekpebi ka onye atọ ọrụ kabinet ọ sị gị na ọ gụrụ ya mbọsị ahụ mana ị marọ ihe ọ gụ ka anyị promotebenụ our tradi what is kee ihe eji mara ndị mmadụ ihe naatọ bụ major thing eji ama ndị mmadụ asụsụ ha ụdị nri ha na-eri asụsụ ndị mmadụ ụdị nri ndị a na-eri ee nke ịtọ bụ aha ha na-aza ọ uwe uwe uwe ka m chọrọ itinye ọ uwe bụ nke ịtọ maka na asụsụ anyị na-abụgo ndị Igbo asụsụ adịgo common mana onye anyị si eyi onye onye echichi Anambra si akwado apụta abụrọ onye onye echichi Abia steeti si akwado apụta ọ bụrụ na aka onye echichi Ebonyi si akwado apụta ị sị kịta ka eyie akwa echichi ha kee ka esi eke ị ga-afụ ihe a m na-agwa gị asụsụ abụgo na anyị niile bụ ndị Igbo nni o nwe obodo na ọ- ọ fụrụ n'ejuna ọ ma erizi nri ahụ mana o nwe ndị ọ bụ ezigbo nri ya so ihe a m kọwa hmm. o wee bụrụ ihe dị mkpa na asụsụ dị very very important bikonu onye ọbụla nọ na diaspora bikonu bikonu ụmụaka anyị sụba igbo and eji m ohere a na-agwa ndị niile na-achị ọchịchị ndị igbo n'ụwa niile bikonu mgbe ọbụla a ga na-eme emume ndị igbo si na-etinye ihe egwuregwu ụmụaka n'asụsụ Igbo asụsụ Igbo ihe egwuregwu ụmụaka n'asụsụ Igbo ajụ ụmụaka ajụjụ n'Igbo ha zaa ya n'Igbo onye merisie enye ya ihe mgbata aka ka anyị nwee na ike ime asụsụ anyị ka ọ na-aga ọfụma Eh? yes ekwesịrị na-asụ Igbo asụgide Igbo etinye Igbo na WAEC enenebe ihe enene na language ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya emegide igbo onye china bata Lagos ọ sụba igbo ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya ọ bụzị anyị nwa ga-ahapụ asụsụ anyị jebe emebe ihe ọzọ biko na oje em, ezi afa ka ego Mm. okwu ga-amagburu onwe ya Ee, ọ dị ọ dị mma amago m na okwu i kwu na ọ bụrụ na anụ arụ

maka na ya mere ka unu lee anya na ọ na-ahụ that na ihe a na-ekwu okwu buru ibu na mana nga a gadu anyị erugo ebe a gadu ụbọchị nta anyị chụọnụ na owere nchi Eze Igbo ọ ga-adịrị gị na mma Ise. ọ ga-adịrị gị na mma Thank you. chief ọ ga-adịrị gị na mma ee onye eze global tourist Mhm. ụbọchị ọzọ unu ga-anụkwa olu anyị ya mara Igbo mma Mma.